igbo mma mma nụ igbo mụọnụ zụọnụ kachanụ igbo anyị ekene unu site na ngalaba mahadum nkọlọ mahadum igbo mụọnụ zụọnụ kachanụ ekene si na nkọlọ mahadum wisdom university wee na-abịala unu n'ụtụtụ tata bụ eke afịa eke n'ọnwa roman katọlik kalenda tata bụ 2/17/2026 chetakwa na nkọlọ mahadum na anyị na-agwa unu ka unu were akọ na uche unu eji wee kee unu chukwu okike abịama ji wee kee gị wee na-atụne ife niile ị na-ahụ na nke ị na-anụ na ntị gị tụlụfu i wee mara ife ị ga-eme maka na ife niile ị na-anụ na ife ị na-ahụ abụcharọ ka o si wee dụ isiokwu anyị taa na anyị ma na unu maara na na nkọlọ mahadum Wisdom University na ebe anyị na-agbado ọkpa wee na-ezitere unu ozi bụ site na ele o si ga-adụrụ Igbo mma ele o si ga-adụrụ Biafra mma ele o si ga-adụrụ ndị Afrịka mma ọ bụ ife ndị ahụ ka anyị na-agbado ọkpa mgbe na mgbe ọbụla anyị na-ewetara unu ozi nya bụ anyị wee na-ayọ unu ka unu sonyere anyị na ba na anyị nọ live na anyị nọ live na YouTube nọrọ na Facebook nọrọ na Twitter nọrọ na TikTok sonye na anyị na nkụzi nke taa maka na ọ ga-abala anyị niile ulu ka anyị wee dụ mma wee dụ ka mba ndị ọzọ isiokwu anyị taa bụ ele foreign religion ma Catholic Church si emebi ana Igbo na ana Afrịka isiokwu anyị taa bụ ele Catholic Church na other foreign religion enweche na be anyị si emebi ana Igbo ọ nya bụ isiokwu anyị tata and turufu anyị gaba n'iru anyị ga-eme ka unu mara na the Catholic Church bụ ụka izizi ndị ọcha fọmụrụ ọ nya bụ ụka izizi ndị ọcha fọmụ according to the Moody Handbook of Theology mgbe Katọlik Church bidowo na 590 CE 590 CE and pope the first pope ba nwee bụ

so ị bịazie wofu 6th century from 21st century ị hụ na Catholic Church anọgo 18th century ya 1800 years ọ ya ka e ji asị na ọ nọ about 2000 years ago ị ghọtago ehe so na ive Catholic Church nọrọ officially na 1800 years ago na ka ọ dụgo ka ọ dụgo wee na-aga n'iru ehe ya mee na a na-asị na ọ dụ about 2000 years ago na mgbe ọ bịara official wụ na 590 CE so ị minus ya 21st century minus 6th century o nye anyị 18th century which is 1800 years ago maka na katọlik chọọchị wụ ndị mgbe e nwere roman empire ọ ba na-achị ba chị ụwa niile for so many years and ọ nya mee na katọlik chọọchị ahụ gbasara n'ụwa niile ọ gbasara n'ụwa niile maka ba ji that katọlik chọọchị wee bata obodo niile wee ruo na 15th century mgbe eh, Nicholas V nyere ndị Portugal ikike ka ba bịa na West Africa eh, by force ka ba naba ndị mmadụ ana ba n'ike ma gbuwe ndị mmadụ and so on and so forth so na ọ katọlik chọọchị wụ nnekwute ụka ndị ọcha ji wee bido njem ọkụ katọlik chọọchị nyere akụnụba niile ba nwere akụnụba niile ba nwere ọ katọlik chọọchị nyelie ndị ọcha because ọ nya bụ isi sekpụ ntị ọ nya bidogodi before ndị ọzọ nwa wee bido ọ nya bidogodi wee shi ba jebe na mba ndị ọzọ ehe jee occupy their land jee naraba their land jee mebe slavery jee duwe ndị mmadụ n'oru ka a bịa lụbalụ ba ọlụ ehe so na katọlik chọọchị ka ba ji wee bido ive ndị a wee na-eme ehe tulufu protestant church wee bido nke ị ma protestant church bụ nke ndị Britain and protestant church ya bụ nke a na-eku anglican church na be anyị o bidori na october 31st 1517 years ago ya bụ in the 1517 ọ mgbe o bidolu unu ma na anọ ba na 2026 so mgbe protestant church shi wee kefute onwe be from anglican church on october 31st 1517 and o bidokwere na germany na germany ka protestant church nwa bido ka ebe o ji wee bido maka na ba dụ against the catholic doctrine ele ndị catholic ndị catholic church kwere ekpe nke be wa dụ against it wa alaikirọ ya ọ nya ka wa ji wee fọmụọ the protestant church protestant ji wee dị iche from ac- from from from catholic church so na mgbe o bidolo bụ mgbe onwe ya na-eku German monk Martin Luther published his 95 theses na Germany protesting Catholic doctrines wee na-asị na ele ndị Catholic si ekpe si ekpe Catholic you know church nke be na ba alaikirọ ya wa wee kele kewefute ngalaba nke be and so nke be bido na 1517 so ọ bụrụ na ị minus 2026 from 1517 ị vụ na katọ ị vụ na protestant church nke anyị na-eku anglican church na o bido na 509 years ago protestant church nke anyị na-eku anglican church bidoro 500 509 years ago ka o doo unu anya na ọ catholic church wụ the major church the first church ndị ọcha nwe for a long time bu ụzọ wee pịara akụnụba niile ba nwe n'ụwa taa ọ catholic church pịara ndị ọcha akụnụba niile ba nwe n'ụwa tata anyị chọrọ ka anyị mee ka ọ dụ clear ka unu ghọta na ọ nya nwa maka na ọ nya nwa bidoro wee bido slavery wee bido shi ndị ọcha baba ndị western europeans baba na mba ndị ọzọ jee naba ba ana ba jee gbuwe we jee controlwe their resources jee enslavewe we ọ catholic church melie ọ iwe ndị a ka anyị chọ ka unu ghọta anara akụzi ụmụ iwe nwa na anara akụzila ndị be anyị ụmụ iwe from an igbo man standpoint from a biafran standpoint from an african standpoint onye na-akụziri ya iwe na-akụzi ya from the colonial masters standpoint ọ ya na-akọ ele o shi ga na-efewa the colonial master mana na nkolom ha dị wisdom university anyị na-akụzi ele onye Igbo ji kwesị ka o si wee rịa ele onye Africa kwesị ka o si wee rịa ọ nya ka anyị ji wee dị iche so na Catholic church wụ ụka izizi ndị ọcha bido pịalaba akụnụba niile ba nwee tata then ndị Protestant church wee bido nke be sị na ba likera ka ndị Catholic si ekpe wee bido na 1517 na Germany so nke be emegokwu 509 years now from from this year then other Pentecostal churches ma ndị bidochie na America bido na 17th century 17th century bụ nke bọchị ke ndị ụka nke America bido a na-eku Pentecostal churches and ọ kwa ndị colonial masters bidokwara ụnọ ụka ndị anwụ na America so ele ka o si wee dụ ka igbe na-aga na far maka enwere other so many other branches na ya bụ ụka ndị ọcha iwe dụ mkpa anyị chọrọ ka unu ghọta bụ na ụka ndị ọcha bịa n'ana Igbo about 200 years ago just 200 years ago ka ọ bịatara n'ala Igbo ka ọ batara ọ batara Nigeria batara n'ala Igbo 200 years ago ehe okay ka a batazila ala Igbo nunwa na before ba abata ndị be anyị ebugo ndụ the Igbo race the African people bụ ndị izizi e nwee n'ụwa in fact human beings si n'Africa wee bido before wee gbasazia n'ụwa ndị ọzọ niile so before ụka ndụ ebido na ndụ nna nna anyị ba bunu ndụ ancestors anyị bunu n'Africa na-emeni na-ebunu ndụ ba ka ba si ebu ndụ ba na-ekpeli iwe ọbụla ba na-ekpeli na-eje ka ba si eje before ndị ọcha wee palụ ụka nke be wee bịa 200 years ago ee eh, and since ba bịala anwụ anyị afụgo ka ba si aka ya bụ ụka ba na-echi ụmụ nwoke anyị fada ụmụ nwoke anyị ba na-echi fada ma bishop ma sisters anara anara anụ di ma ọ nụọ nwaanyị anara ba amụta nwa ma ndị ba na-echi ma monks anara ba amụta nwa anara ba anụ nwaanyị ya nata ọkwara ndị bishop so na ndị reverend fathers anụrọ nwaanyị enwere experience of marriage enwere experience of bringing up children wụ ndụ ndụ be anyị nụlụ nwaanyị chi ụmụazị na-ejekwu ka ba kpaalụ ba alo ka ba shi ga-ebu o nwe ebe a ka o si wee daba na reverend fada anụrọ nwaanyị amụtara nwa amara challenges nwoke na-enwe na family na a na-anụ nwaanyị na a na-azụ ụmụazị onwerie na ọ nya ka gụ na onwe gị nụlụ nwaanyị chị ụmụazị ga-ejekwuwe ka ọ kpaara gị alo ele i si ga-ebu weta nwunye gị na ụmụazị ọ dabara anyị nọ na nkọlọ mahadum na-akọwa na ọ dabara o so na ụwọdụ ive ndị ụka na-eme na be anyị ha ji emebi be anyị maka o kwesịrị ndụ like that kee ka reverend fada na bishop anụrọ nwaanyị ị mụtara nwa i nwere experience of marriage ka o si ya bụrụ ga na-akpala onye nụrụ nwaanyị mụta nwa alo dụka ele o si ga na-achịkwa ndị bie ọ ụmụ ive ka anyị sị ka anyị wetara ka anyị kọwala unu and ga-anata ihe ọ bụla usoro anyị si ebu omenala anyị na-eme abịa ba weta nke be tie enwe nke be iche dịka nnụ nwaanyị marriage ọ bụrụ na onye Igbo nụchaa nwaanyị dịka anyị si anụ egbu ọkụkọ onye ụwa dịka anyị si egbu dịka ndị be anyị si anụ nwaanyị a na-emekwa anya na onye Igbo anwa ga-edukwe nwunye ya jekwe n'ụlọ ụka wee jekwe gbaakwa akwụkwọ ọ bụrụ duplication mana onye nụrụ nwaanyị dịka anyị si anụ nwaanyị gbuo ọkụkọ onye ụwa doolu family naabọ na anụ nwaanyị dịka anyị si anụ nwaanyị onye anwa anụchago nwaanyị onye anwa anụchago nwaanyị o nwere ive ọzọ o kwesịrị mme mana ọ bụrụ na ọ na-eje ụka a ga-emebe anya na ọ ga-abịakwata n'ụlọ ụka wee bịa mee nke a na-eku wedding na ịgba akwụkwọ n'ụlọ ụka which is a duplication maka na omenala ndị ọcha ndị be anyị na-eme ị bịa n'obodo ndị ọcha ka ba shi anụ nwaanyị n'usoro ụlọ ụka ba ọ na-abụ ba nụcha ha na-eme omenala igbo na ya ha na-eme omenala igbo the answer is no anụọ ba ka ba shi anụ nwaanyị na be be bụ ndị ọcha ọ bụrụ na onye a ba nụọ ka ba si anụ ba anụgo na ọrụ omume ive a nke a na-eme omume ive a nke ba na-eme unless ma je ezukwe court marriage which is also part of their culture court marriage court marriage adịrọ na igbo culture ive dị n'igbo culture egbukwela ọkụkọ onye ụwa the two family omekwala agree egbu ọkụkọ onye ụwa n'iru onye ọbụla egburu na ọkụkọ onye ụwa anwụ anụchago nwaanyị mana ndị ụka ndị ọcha ga na-eme onye igbo igbuchi ọkụkọ onye ụwa mechie omenala ka anyị si eme ị ga-anata bịa wesigharịwa ego and time mekweta eh, that eh, church wedding and church wedding eh, enwere ibe ọ na-contribute na marriage o nwere ibe ọ na-contribute foto anwụ gụ na nwunye gị sechele unu ji wee yichele white ma ọ yiche suit ma ọ kpuchiele ibe a na-ekpuwe ọ yichele ibe ọbụla unu yi n'ụlọ ụka ahụ wee mechie nya wụ wedding foto anwụ na-ahangịcha na wall na na na be na be ndị anwụ di na nwunye anwụ di na nwunye anwụ a na-anụ ọgụ di na nwunye anwụ a na-akọ ọnụ di na nwunye anwụ a na-enwe nsogbu nsogbu ka nsogbu so o nwere ibe church wedding na-contribute to marriage nwere ibe ọ na-contribute to marriage it is just waste time ndụ be anyị and duplication of our culture ndị ụka ndị ọcha bịa ma na-eduplicate ele anyị si ebu ndụ anyị ele anyị si ebu ndụ anyị asịba na enwe nke be na anyị eme nke be anyị mechie ka anyị si eme ba fọsụọ ndụ be anyị na-eje ụka ba ka ba mekweta ọzọ ọ duplication ka ọwụ ọ dị unnecessary ọ ụmụ iwe ka anyị na-ekwu na ọ mmebi be anyị ka ọwụ na ba ga-akwụsị ya ị bịa ebe a na-abịa dị ka ngọ ọjị o kwesịrị na onye Igbo gọchaa ọjị o tie Jizọs na ya no ị gọcha ọjị i si n'aba Chukwu Okike abịama ọ na-abịa n'aba eluigwe na ana ma ọ n'aba nna nna nna nna eli i si ya ebu ọjị yara agọcha ọjị eli igbo si agọ ọjị ibu onye with in jesus name or in the name of jesus ọ adra up ọ bụ ikpe ekpele site na akwụkwọ baịbụl katọlik ụlọ ụka unu ikpe ekpele site n'aba jesus christ i end enye with jesus christ o make sense mana nke nwa afọ igbo ị ya-awụkwu ndị eze anyị ndị eze ndị na-eme na ba wụ eze anyị mgbe ụwọdụ agọcha awa ọjị ba end enye with in Jesus name o kwesịrị ndụ na ọ wụ all duplication of culture and creating confusion ịgọcha ọjị n'ala Igbo i end enye with in the name of Chukwu Okike Abịama in the name of Ana ị zọdela ọkpa in the name of ndị elu na ndị egede o nwere ka e si ekwuchie ya na etie Jizọs na ya i kwesirọ ntie Jizọs na ya i tie Jizọs na ya ọ bụrụ nghakọ ọ bụrụ confusion ọ bụrụ duplication ọ bụ i kpe ekpere baịbụl i endie with Jizọs ehe ọ daba so all this type of duplications ka anyị sị ka anyị wetara unu tata na o so n'ihe ndị ụka ji emebi ele e si ebu ndụ na be anyị that is our culture ndị ụka na-emebi ya anyị che na va ka concentrate na their biblical belief ihe ọbụla ndị ọcha gwala va the colonial masters gwala va according to the bible ma nke va nyere va somewhere else na ya concentrate on that than va na-eme nke va va na-abatakwa na na nke ele anyị si ebu ndụ anyị before ndị ọcha ndị colonial masters mechala anyị iwe mere slavery colonize anyị tie anyị n'ọnọdụ anyị nọ na tata gwala va na-eso nke va na-eso nke va na-esochi nke va ike vaghara aga na-eso nke va na-ewetakwa na-abatakwa na omenala ọdịnala ndị Igbo ọ nya ka nkụzi tata ji wee fụọ iche maka na anyị akọwa ya akọwala unu ya mgba iwe ọzọ bụ na nni ozu iwe dịka na nni ozu eh. n'Igbo culture like na anyị na onwe anyị na culture nke anyị ọ bụrụ na di nwaanyị nwụrụ di nwaanyị nwụrụ nwaanyị anarọ atụalị di e aja n'ili nwaanyị anarọ atụalị di e aja n'ili ihe a bụ omenala anyị dute gboo gboo gboo ole e si emie na omenala anyị ekwetarọ na nwaanyị ga-atụalị di e aja n'ili mana ị bịa aba na ọkọta obodo na na be anyị ndị ụka ndị ọcha especially Catholic Church na-asị na nwaanyị ga-atụa aja n'ili di e ma di e nwụrụ o kwesirọ ndụ n'ọrụ kedu iwe unu ji ga arafụ iwe ndị ọcha gwara unu na baịbụl na iwe ndị ọzọ va na-agwa unu bịa na-etie aka na ele anyị si eme iwe anyị before ndị ọcha e wee bịa ọnya ka anyị aghọtara and ọnya ka anyị ji wee chọọ ka anyị mee nkụzi ka ndị be anyị wee uche be dụ na iwe a na-eme na o kwesịrị na nwaanyị ekwesịrọ ntụ aja n'ini die ma e kpochiwe die na ana ma die nwụrụ na ọnya bụ omenala anyị ọnya bụ ọdịnala anyị ọ ka anyị si emie na ndị katọlik chọọchị na ndị ụka ndị ọcha aghara aga na-abịa na-force na nwaanyị ga-atụrịrị aja na ọ bụrụ na nwaanyị atụghara aja na aghara abịa anyị agwagokwu we many times ọ bụrụ na nwaanyị atụghara aja na unu aghara abịa unu abịana unu abịana onye nwụrụ anwụ abịa anwụgo ọ bụrọ unu bịa onye nwụrụnụ etete so ụmụ agwa ndị ụka na-akpa na be anyị kwesịrị nkwụsị tata nketa nke echi iwe ọzọ ndị ụka na-etinyekwa anya na ya gbasara mkpụ alụ mkpụ alụ o nwere onye ya-awụ o mee iwe n'obodo obodo asịa na ọ ga-eme iwe dụ ele dụ ele dụ ele wee kpụọ alụ mana ndị ụka na-abata na ya sị ka a kpụọ alụ na ele ndị ụka si akpụ alụ ka esi ka esi wee ya enwe ele ndị ụka si akpụ alụ mana obodo enwego ka esi akpụ alụ already and obodo enwego ka esi akpụ alụ anụnwa before ụka wee bata ụka batara 200 years ago and alụ a na-akpụ otego ancestors anyị kpụwara alụ ụwa anụnwa anyị nọ na ya adụgo for 3.5 to 4.5 billion years and ndị Igbo wụ e kele ndị Igbo ka ụwa anụnwa bido ancestors anyị have been living for 3.5 to 4.5 billion years na-ebu ndụ ha ka ha si ebu ndụ ha na-akpụ alụ oke ha si akpụ ya ka ka o si wee bụsị alụwa ndị ụka batara nke nyaa 200 years ago ka ha ga-abịazi sịkwa na o nwere ka ha si akpụ alụ nke be na o nwee onye chọọ mkpụ alụ na a ga-abịa kpụ ya na nke ụka ibugie ọ iwe ndị ụka anyị na-ekwu na ọ dụrọ mma na ndị ụka na-emebi be anyị a na-ecreate duplicate culture and division a na-ewete ndivide ndị be anyị mana division dị n'ụka ndị ọcha karịrị akarị ọnya ka ndị protestant church ji wee sị na we ekwetere na doctrine ndị katọlik church wee si na ya wee fụta ma ndị protestant ma ndị um, ma ndị nke America Pentecostal ma so many other branches e nwere ndị kwe ndị ekweghị du na ụka ndị ọcha karịrị akarị ibe ndị ụka ndị ọcha wetara anyị na be anyị bụ nkewe na nkewe na nkewe na nkewe kee ibe a na-ekeweli ọdịnala na omenala anyị kedu uru ọ baara ba na ba na-eweta nkewe obodo nwee ka ba si eme ibe ị wụ ka ndị ụka bịara especially ndị fada abịa ba sị na ba nwee ka ba si akpụ alụ nke ba na na na onye ahụ ga-abịa na akpụ alụ nke ndị ụka kedu nke bụ alụ nke ndị ụka ma obodo nwee ka ba si akpụ alụ before ụka e wee bịa so ọ ibe ndị ụka anyị sị ka anyị kọwalụ unu na ndị ụka ndị ọcha especially Catholic Church na-akpakwa aghala dị iche na ala Igbo a na ba akpa ajọ aghala and ụmụ aghala anwụ kwesịrị nkwụsị na ike ọzọ wa na-akpakọta aghala bụ na nchi ọzọ ị bịa na nchi ọzọ wa ọzọ ndị be anyị chi before kiridim ọ tego e chibelụ ọzọ n'ala Igbo wa asị na e nwere ọzọ ụka kedu nke bụ ọzọ ụka anyị enwe ọzọ ụka nwe ọzọ omenala eche m na o nwe onye na-eje ụka chọọ nchi ọzọ ee ụdị na-asụ ụka ya afọ ụka foreign ụka nke unu na eje foreign na ọ ibe ndị ọcha wetara adị ndị ọcha wetara ewetarala ka ọ dịla anyị mma ịdị na nsụ anya si na ụka na ịyazi ejie na ị chọzi nchi ọzọ bata na omenala na ọdịnala n'etu igbo si eme ibe ọnya ga-aba aka nri ọ gaghị ekwesị na anyị enwe ọzọ nke omenala nke ọdịnala nwee ọzọ ụka iche That is another unnecessary duplication and division and confusion ndị ụka na-eweta na community anyị dị iche iche ọ ụmụ ibe ndị a ka anyị sị ka anyị kọwalụ ntata na nke ụlọ mahadum Wisdom University and also anyị na-awụkwu ndị ụka ka wa na-abata ka ebe a na-eti mmọnwụ mmọnwụ obodo ị wụ reverend fada ka o yi akwa white ya bịa soro ndị ogene na-agba egwu kedu ihe ị na-achọ ka a na-eti mmọnwụ obodo ọ bụrụ na ị chọ iti mmọnwụ obodo yifụ awe reverend fada gị soro ndị obodo tibe mmọnwụ ibe ọbụla nwere ka e si eme ya mgbe ọbụla mgbe ụfọdụ ị wụ ndị reverend fada ka ba bịa na-akụ ogene ogene mmọnwụ fada na-akụ ogene mmọnwụ kedu ihe na-akụrụ ogene mmọnwụ eh? ị ma na ogene nwa na mmọnwụ mmọnwụ sie n'azụ and mmọnwụ nwa bụ ọdịnana na omenana ndị Igbo kedu ihe unu na-abatala na ya eh? ọ chakwa na anyị baa ọnya ka anyị ji wee sị ka anyị welie wee mee nkụzi tata ka uche ndị be anyị dị n'ihe na-aga na ihe ahụ na-aga na ọ ma-agakwa na ọ ma-agakwa cha cha cha cha cha cha na anyị che na na nkọlọ mahadum Wisdom University na ndụ be anyị ụmụ nwanne anyị na-eso ụzọ ụka ndụ ọcha wetara ma katọlik chọọchị ma protestant chọọchị ma pentecostal chọọchị ma assembly chọọchị ma whatever ma deeper life whatever they are calling them you know there were so many of them malu more than 50 different denominations n'ụka ndị ọcha ahụ na be anyị more than 50 ele awa do 50 ka ha shi wee divide cha families divide cha ụmụ nwanne divide cha community divide cha towns divide cha states so many divisions ọ bụzị nke a na-ekwu na ndị ụka ndị ọcha na-ashịrị ndị be anyị ashị na ike dị na baịbụl and ike dị na jizọs ọkwa n'iru anyị ibe a ka a nọ a na-ekwu na a na-enwe kristian genocide kedu ihe e ji wee enwe kristian genocide ma ọ bụ na ike dị na baịbụl dị na jizọs ọ ga-anọzialị ndụ fulani terọrist enwere ibe pasta pee egbe abịa na-agbagbu ndụ na-eso ụzọ to the point na enwe Christian genocide now so enwere any power in the Bible or Jesus kedu ihe a ya-eji anọ na-ashịlị ndị be anyị ashị na enwe power dị ya na enwe power dị ya enwekwa any power dị ya even ọ bụgodị na i jee research ya history you will see that the Catholic Church herself has been fighting wars for so many years. They don't depend on the Bible or Jesus. They fight physically with weapons. from Europe and down to Africa ha ji wee conquer Africa they, they, they are fighting wars physically and so why can't our people understand na o nwere ka ike si wee dị na Bible na Jizọs na ị ya-eji ihe onye nke ọzọ ji wee nwee ike wee defend yourself na ọ bụrụ na i jiri iwe onye nke ọzọ ji palị baịbụl ọ ga-egbu n'ugwu na ahụ enwego so many reverend fathers si ụka abata ma ọ na-eje ụka pa baịbụl e kidnap gbuo we today na Nigeria many of them baịbụl esevurọ we jizọs esevurọ we so kedu ibu na asịrị ndị be anyị asị na enwe power na baịbụl and jizọs and then lastly because asị ba na-asị rili nne and because of time anyị ara aga deep another one asị ba ga nọ na-asịrị ndị be anyị wụ na na enwe heaven outside this earth na enwe hell outside this earth ọ wụ asị ka ọ wụ o nwerọ ebe ọzọ outside this earth ana anụnwa anyị nọdụla ana o nwerọ ebe ọzọ enwe heaven or hell heaven or hell dị n'ụwa anụnwa ọ dị n'ụwa anụnwa nke a na-asị gị enuigwe enuigwe ọ bụrụ na i ligolu aeroplane ọ bụrụ na i sigo Amerịka or Kanada or Europe wee na-eje Naijiria biko achọrọ m ka ị gbado anya tie your tv na iwe anwụ na-afụta na plane that iwe a na-enye gị na plane look at it ka ihe ọ na-agwa gị ọ gwa gị tail wind tail wind minus 42 degrees centigrade n'enu ahụ plane nọ the temperature there ọ wụkwa minus 1 degree o minus 42 degrees minus 30 degrees very very cold o nwerọ any human or spiritual life that can survive ebe a na-asị na eluigwe mmadụ asị ị na-agba ọsọ eluigwe o nwerọ ebe dịka ya asị ka a na-asịlị ndị be anyị ma asị gị na o nwere hell somewhere dị n'eluigwe ahụ o nwerọ ebe ọ dụ maka even anyịnwa nọ na plane a na-enye gị oxygen na plane ahụ a na-enye gị oxygen i metụ aeroplane ahụ aka ọ jụchịcha oyi due to n'elu ahụ ọ nọ dụ very very very cold and ikuku dị na-ewu karịkwụrụ akarị so ọ dụrọ habitable mmadụ dụ ndụ anything life does not exist up there anything that uses oxygen life cannot survive up there amara m ebara ele nsi akọwa ya ma hell unu amazị na this space station ndị ọcha na-apagogo n'elu a na-alụ ya n'ana ike n'ana ka a na-alụ ya tiesie ya ive niile a chọ tie toilet tie oxygen tiesie ive niile n'ana here e wee parị ya wee pagogo n'elu va mazị ka ve si arafị ya n'elu ahụ wee dụdo n'elu ahụ mana ive niile dị na that space craft n'ana ka alụlụ ya n'ana ka alụlụ ya and the astronauts cannot even come out like that without waya waya eyichi ive n'imi yichere ive ha na-eyi n'imi ma ọ bụ na ọ na-afụta outside ọ na-eyi ive na yichere oxygen so enwerọ anything like heaven or hell n'eluigwe a na-agwa unu na ị na-agba ọsọ ije n'igwe na ị ga-eje n'igwe o nwerọ ive dịka ya ashị ka va na-ashịrị ndị be anyị and ive mezịrị ive o ji wee ka njọ bụ na ọ kwanụ ndị be anyị na-ashịrị ndị be anyị ashị o nwere ndị ọcha how many ndị ọcha ka ị vụrụ bụ reverend fada na be anyị or bishops ọ ndị be anyị na-ashịzi ashị niile ive ọzọ va na-ashịrị ndị be anyị so ive ọzọ m chọ ịkọwa gị ihe gbasara heaven mmadụ na-emele gị ive ọma taa ị nọ na heaven mgbe ọbụla obi dụ ghị ụtọ ị nọ na heaven mgbe ọbụla obi dụ ghị njọ ị nọ na hell n'ụwa onye ọbụla na-emele gị ive ọma wụ God to you onye ọbụla na-emele gị na-eme gị ive ọjọọ wụ devil to you God a na-agwa ndụ be anyị God adịrọ ka mmadụ va na-ashịla anyị ashị na god dị ka mmadụ no ị chọọ onye wụ god really ọ mmadụ bụ chukwu human beings ị vụrụ ọ va bụ chukwu ive wụ god rili nne ive make up god ive make up na anyị na-eme exist on this earth o rili nne ma ana nụnwa anyị zọdoro ọkpa ma oshishi niile ị vụ kwụchanụ na-enye anyị oxygen ma anwụ na-eke anwụ na-eke na-eme na oshishi niile dụ ndụ so na ya wụ god ikuku anyị na-eku so na ya bụ god so enwe so many things that na-emeri na anyị dụ ndụ anyị dụ taa n'ụwa anụnwa wee na-agagharị enwe so many factors so chukwu va na-agwa gị na-represent ya as person abụrọ actually adịrọ like that ịchọwa onye wu chukwu is a human being like me and you mmadụ wu chukwu ọ mmadụ wu chukwu chukwu anwụ ba na-asịlị anyị asị na Bible does not exist o so na ibe anyị chọrọ ka anyị kọwalụ unu na this lecture wu part of the things ụka na-eme na be anyị ba ji emebi be anyị bụ na ba na-asịlị ndị be anyị asị and anyị ji this lecture wee na-ayọ ndụ na-ekpe ụka ndị ọcha Catholic Church ka ba concentratie na their Catholic doctrine ịmara ibe anwụ ndị ọcha delu unu na Bible na ọ nya ka unu kwete na ya unu a na-eme ya n'ụlọ ụka unu ebe dị n'ụlọ ụka unu unu abịazịna na community bịa na-eti aka n'ibe ndị community na-emelo ndị be anyị na-emelo onwe be ma dere- ma dere- ma dere ede na Bible o, ma ma melu ma melu unu conference wee na-akọlụ unu ibe unu a na-ekweta na ya ibe a na-akọlụ unu ehe mebe nya wu ibe n'ụlọ ụka unu unu anazịna abịa na-eti aka n'ibe anyị na-eme n'obodo maka na ọ na-aghasa obodo ọ na-create division and creating confusion n'ibe anyị na-eme n'obodo ọ ibe ndị a ka anyị sị ka anyị wetara unu tata na ọ dị very very very important maka na ụka ndị ọcha especially Catholic Church ba na-emebi be anyị ba na-emebi be anyị anyị wee kọọrọ unu mgbe ụka ndị ọcha ji wee bido o bidoro officially na 590 CE which is in the 6th century according to the Moody Handbook of Theology so ọ bụ na ị minusụọ ị minusụọ 21st century anyị nọ na ya now minus 6th century so ụka ndị ọcha Catholic Church which is the main church ndị ọcha form nye be akụnụba niile ba nwee taa akụnụba niile ndị ọcha nwee taa ọ Catholic Church nyere be nya maka na the decree pope make in the 15th century wee sị ndị ọcha jebe n'obodo ndị ọzọ jee jee gbue be na aba anaba take away into slavery ọ nya mere na ndị ọcha conquer so many places wee participatie in wee mee this slavery this slave trade e me for so many years wee duru ndụ mmadụ bịa na-alụlụ ba ọrụ na be be ọ nya mere ba dụ rich ba na-ele ndụ mmadụ ele na-ele mmadụ ibe be ele ọ nya mere ba dụ rich ndị mmadụ na-akọlụ ba ọrụ ndị Africa na-akọlụ na-alụlụ ba ọrụ dị iche iche ọ nya mere ba dụ rich ọ ibe a chọ ka unu ghọta so na ụka anwụ adụgo ọ ya ka eji asị na ọ dụgo for almost 2000 years ago mana ịgbakọ anya mma is 1800 years ago ka ụka anwụ bidoro the Catholic Church and uh, Catholic Church wụ ụka eji anụ ọgụ ba anụgo so many wars go and do your research ba na-anụ ọgụ with egbe ọ bụrọ with Bible or Jesus with egbe and they fought so many wars world wars were fighting last for 100 years 80 years 30 years war long long wars ka ọkọta ndị be anyị amarọ ụka ba na-eje due to ba enwerọ time to do research and mara nke bụ eziokwu ịghọtago so anyị na onwe anyị na-emie ọ nya ka anyị ji wee sị ka anyị na-akọwalụ unu ive anyị na-akọwalụ unu bụ eziokwu ka ọ dụ and then the protestant church

bido from America bido bido na bido na 17th century ụbọsị nụnwa 17th century ka ọ ka bido chie ụka niine anwụ then ndị ọzọ nwechazi nke ba ma Ireland ma everywhere a lot of division of that same church ịghọtago and ọ bịa na Africa just 200 years ago o lute ana Igbo just 200 years ago ọ ndụ be anyị na-epushie o ji wee dụka ọ dụ popular eh, mana malụ amalụ na ive Catholic Church ji wee dụka ọ nya wụ the most practiced religion in the world wụ that na because of colonialism because of conquest because of ive anwụ mgbe na roman empire that power pope nicholas v nyere portugal and other european nations like spain uh, portugal italy belgium britain France, Germany, ọ ndị a ndị mere ive niine wee je conquer ka ba na-conquer ka ba na-introduce that their religion to obodo niine ba na-eje maka ọ bụ na i kweterọ na their religion ba ya-egbu ghụ mgbe anwụ wee introduce their religion there ọ ive ndị ka anyị mechere you get so ị bịaziwa n'ana Igbo anyị bụ na a na-echi fada a na-echi bishops a na-echi reverend sisters na-echi ma monks ndị niine anara anụ nwanya anara ba anụ nwanya so ọ bụ na ba anụrọ nwanya na-amụta nwa ọ bụ na a sị sowe usolo ba anwụ na-anụghị nwanya na-amụtaghị nwa kedu elu ụwa si ya aga na aga n'iru kedu esi ga na-amụta ụmụazị ga na-anọchi ị wụrụ na ọ dụrọ possible and then anyị wee na-ekwu abịazịa ibe reverend fada na bishọp amụrọ nwa amụ- anụrọ nwaanyị ọ mụtara nwa ọ mara challenges of marriage abịazịa gụ na onwe gị mụtara nwa nụọ nwaanyị mụta nwa ma ebe ị na-agabiga na manage your family ị bịa sị ya ọ bụrụ ba ka ị na-ejekwu ka ba na-akpali gị alọ how to manage your family kee ka i si wee chee na ba ga-akpara gị ezigbote agwa nwee the experience nwee ibe amala about it ọ dụrọ mma onye ọbụla na-eme encourage na-akpa aghala n'ala Igbo ibe ọzọ ndị ụka ndị ọcha na-akpa aghala bụ na marriage Igbo nwere ka ha si anụ nwaanyị na be anyị a na-eke ọkụkọ onye ụwa egburela ọkụkọ onye ụwa anụchago nwaanyị anụchago nwaanyị nke ị na-eje emezi ka i jee mee church wedding is a waste of money and time and that church wedding unu mechegodi ya o nwere ibe ọ na contribute na marriage o gbochiri nwunye gị nkwa gị iyi o gbochiri nwunye gị nnụsa gị ọgụ o gbochiri o nwere ibe ọ bụla ọ ga-eme gị ka ị dụ better to improve your marriage no is just wasting of resources duplication of things anyị wee na-ajụ ọ na-abụ onye ọcha nụcha nwaanyị ọ na-abịa eme omenala ndị Igbo ị wụrụ na ọ dabarọ now ibe ọzọ ndị ụka ndị ọcha na-eti aka na ya na nwa ọjị na nwa ọjị o kwesiri na onye na-eje ụka ndị ọcha welite ọjị gọchaa ọjị n'aba jizọs na ebe o endie with jizọs i kuchee ndụ eh, apostles unu kuche ndụ niile ihe ekwu n'ụlọ ụka maka ọ ndị ahụ ka ị na-efolo ị naghị efolo our ancestors ee eh, i kuchee ebe kuche pope kuche ndị ọzọ i endie with jizọs o nwee shape na ọ bụrụ na ị gọchaa ọjị na ọnụ igbo gọchala ancestors anyị ọjị kuchee obuna na kuchee ibe ọzọ i endie with jizọs ọ addrọ up ibe a addrọ up eh? ọ ya ka anyị si ka anyị kọwala unu ka unu mgbe naanị na-akọs confusion in our communities ihe ọzọ bụ na burial na burial in my community nwaanyị aghara atụyalị di e aja n'ini ọ bụ na di di nwaanyị the husband nwụrụ the wife aghara atụyalị aja n'ini ma a na-ekpochi e that's how ndị be anyị si eme mana anyị na-anọ ndị katọlik chọọchị asị na ọ bụ na nwaanyị na-eje ụka ba aghara atụyalị di e aja n'ini na ba aghara abịa anyị wee na-asị unu unu abịa sị na unu abịasịna na ọ bụrụ unu bịa onye nwụrụ etete unu bịa o nwere ife ọ na-contribute to, to, to the family than waste unu abịa sị na na nwaanyị ara atụgharị nwoke aja na ili ma ọ nwụrụ ọ nya bụ omenala anyị unu etinyezina aka na ya ọzọ dịka ibe a bụ na ịkpụ alụ ibe a bụ na ịkpụ alụ ndị ụka si na ya na ba- na- na- na ya nwere ịkpụ alụ ndị ụka ke nke na-aza ịkpụ alụ ndị ụka ma ịkpụ alụ omenala dụbu adụ for many centuries thousands of years millions of years ka ele esi akpụ alụ n'ala igbo dụ there thousands of years ọwụziala ụka bịa 200 years ago ya abịazi si na ba nwere ka esi akpụ nke ndị ụka ke ka asụsụ ahụ si wee dụ na ntị ụmụ ibe a wụ confusion and division of our people ọzọ dịka ibe a wụ ọzọ title ọzọ a na-echi va asị na enwere ọzọ ụka ke nke na-azakwa ọzọ ụka ma enwere ele igbo si echi ọzọ community ọbụla nwere ka ba si echi ọzọ ma a na-asị na e nwere ọzọ ụka ịchọgo bịa chi ọzọ ụka ụmụ asụsụ ahụ ekwesirọ ka ọ bụrụ ibe na-agbanụ ka ibe ndị be anyị ji akwado ụmụ asụsụ ahụ ụmụ asụsụ lụrụ alụ ụmụ asụsụ adịrọ mma na ntị ụka ndị ọcha ka bịala bọchị ụka ndị ọcha ewetele mele anyị ibe leche ndị be anyị na slavery wee bịa wee colonize ya anyị by force wee force over their culture on us for so many years without na ọ wụ na ijerọ ụka ahụ onwerọ ibe ga-enye gị mee na va afụ wee hand over to ndị be anyị na-eso ụzọ wee ke mgbe anyị ji ya ebido mebe the right thing biko ọ nya ka this nkụzi ji wee baa ulu ka anyị bido kene mebe the right thing maka na ụka anụnwa bịara abịa maka na ọ bịara with good intention maka na na ọ bịa for exploitation and all and then yasa ọzọ dịka ibe a wụ ibe a wụ reverend father ka ba na-agba egwu na-agba egwu mmọnwụ na-agba egwu ogene ogene ịma na mmọnwụ na-esie mmọnwụ na-abịa ogene a na-etili mmọnwụ and ịma na mmọnwụ na-afụta kedu ibe reverend father ma ọ bishop na-achọ ika obodo na-eti mmọnwụ ke ibe ọ na-achọ na-ewu ọ dị improper o kwesịrị ije palị baịbụl wụ jee na-agụ n'ụlọ ụka gị kedu ibe na-abịa ebe obodo na-eti mmọnwụ ụmụ ihe a ba na-eme bụ ntige ndụ be anyị anya ọ ntige ndụ be anyị anya ọ ncreate confusion a kwesịrị ịnọ na their lane their lane ewu mfolo ụzọ ndụ ọcha ụka ndụ ọcha ị nọ na-efolo ụzọ ụka ndụ ọcha gị through the Bible e deele unu or through conferences ba na-emele unu wee na na-ebrainwash unu na-agwa unu what to do you follow ibe a ba na-agwa gị there don't come to the community things the community na-eme ibe ị nọrịgara akụkụ a na-eti egwu ogene ị wu fada fada afụta kedu ihe ị na-afụta for eh? so even though plus other things other lies ba na-ashịrị ndụ be anyị every day na heaven dụ somewhere na hell dụ somewhere na e nwe satan nwe hell all those things bụ ashị ashị ka ọ wụ o nwerọ ebe ọzọ heaven or hell dụ n'ụwa outside this earth anyị nọ na ya o nwerọ ebe ọzọ ọ dụ ibe a na-asị unu eluigwe eluigwe eluigwe ọsọ eluigwe na e nwere eluigwe somewhere ashị ka ba na-ashịlụ unu you will go with plane up there you will see that it is very very cold up there no human life even when i yigodi jaket n'ahụ you will still die o nwerọ otu jaket i yi ga-eprotect gị n'enu enu ahụ a na-asị gị na e nwere ebe Jizọs nọ n'elu elu ahụ ndị a wụ asị asị ka a na-asịrị anyị and our people are promoting it our own people are now the ones promoting all those lies on our people eh? ya ka anyị ka anyị kọrọ onwe ọtụtụ n'ọrụ n'ụwa ka ibe niile dụ heaven dụ n'ụwa ị dụ happy anytime ị nọ na heaven ị dụ unhappy anytime ị nọ na hell onye ọbụla mere gị ibe ọma bụ chukwu to you at that time onye ọbụla mere gị ibe ọjọọ wu setan ọ mmadụ wu chukwu ọ mmadụ wu setan o nwerọ ebe ọzọ e nwere setan somewhere else ọ ibe a chọ ka anyị kọwalụ na ọ dị very very very clear and then ashị ọkọtọ ashị ka ba na-ashị o mana ọ just few anyị choose na baịbụl na jizọs na ike dị na ya ike adịrọ na ya ibe i ji ya ama bụ this christian genocide a na-enwe na naijiria na ọkọtọ reverend fada e gbugo we ọkọtọ ndị na-eje ụka e gbugo we ndị pa baịbụl e gbugo we e kidnapụgo we baịbụl esevurọ we jizọs esevurọ we a na-ekwu jizọs jizọs jizọs terọrist agbagbuo we pụwaị ọ na-eti jizọs jizọs jizọs terọrist ekidnapụ onye palịa sị na a ya-akwụ ransom and a ya-akwụ that ransom ma ọ bụrụ na ba achọrọ mgbu onye ahụ before e release onye ahụ so ọ bụ na jizọs na baịbụl nwee power who born the terrorist to come close to you talk less of touching you e nwere any such power ọ bụ na e nwere such power aghara enwe this christian genocide e nwe now in our eyes happening in nigeria mana ive ndụ be anyị amara duta nara akụziri unu ihe mma na be anyị dadina this catholic church this church is evil ụka aya the Catholic Church and the Protestant Church wụ ụka aya mgbe Netherlands nwelu independence ya bụ obodo a na-ekwu Dutch nwelu independence Netherlands wụ Anglican wụ Protestant Spain wụ Catholic

for 80 years a nụchakwa nke anwụ ba nụkwala another 30 years war 30 years war so countries niile ndị wụ catholic na countries niile ndị wụ protestants nụlụ each other for 30 years na europe go and do your research and ọ kwa the same people na-aka nya wụ ụka bịa na be anyị wee pala ọgụ wee bịa mgbe a na-achọ partition Africa wa nụlụ ọgụ na South Africa for more than 100 years to conquer South Africa nụọ nke wa nụ na West Africa to conquer West Africa so ụka ndị ọ wụ ụka agha mana amaghịzi m ka ndụ e nwe na be anyị ji eche ka ọ bụrụ baịbụl or jizọs ga-azọ ba ma ndị wetara ya bụ ụka na-apa egbe na mma wee na-anụ ya bụ ọgụ ive ndị ọ ka anyị chọ ka anyị kọwala unu anyị wee na-ayọ ndị na-eso ụka ndị ọcha ka unu concentrate n'ụka ndị ọcha unu na-ekpe concentrate na ya rafụnụ ihe omenala rafụnụ ihe gbasara community mgbe ọ bụla ị vụ ka governor na-abịa ma ọsọ ma iwu bakara bịa dị ya ka ibi na-abịa dị ya ị kwesịrị isi concentrate n'ụka gị even though na anyị ma na mgbe ndị ọcha na-afụ wa handlụ over to ndị na-eso ụzọ ndị ahụ na-efollow that western culture the governor may be part of it ọ maka na many of the governors now na-ekpeche those western foreign religion o so n'ive na-epromote that religion in our land and so biko anyị chọ ka anyị yọọ ndị na-ekpe ụka ndị ọcha especially the Catholic Church ka ba wofu aka n'ihe gbasara ọdịnala na omenala Igbo maka na ọ na-aghasa aghasa ọ na-ekewa anyị na-eweta confusion na-eme ma anyị enwene one united front anyị ji eme ihe biko ayọ ndụ ka anyị si ka anyị yọọ and nke a ka anyị ji ewetazi nkụzi taa na njedebe biko anyị na-ekene unu ka unu si wee sonyere anyị tata na nkọlọ mahadum wisdom university nkọlọ mahadum wisdom university bụ nnekwute ụlọ akwụkwọ nnekwute mahadum ebe anyị nọ wee na-akụziri unu ihe site n'ele onye igbo site n'ele onye biafra site n'ele onye afrịka kwesịrị ka o si wee hụ ihe wee kọwaa nya maka ihe ndị ọzọ a na-akọwala unu a na-akọwa ya from the colonial masters point of view and ọ dị wrong and ọ one of the foundations anyị ji wee meghee nnekwu ụlọ akwụkwọ ka anyị wee na-akụziri unu ihe ele o si wee gbasata anyị anyị wee na-ayọ unu ka unu na-ahụ ihe ọbụla na-emeni hụ ya from ele o si wee gbasata gị maka na culture ọbụla ndụ ọbụla na-eprotect onwe ve na-eprotect onwe ve i kpughee onwe gị n'ụwa you will be conquered and eliminated and nke a ka anyị ji eweta nkụzi taa na njedebe biko ọ bụrụ na ị likele nkụzi anyị taa biko tiela anyị aka na ngalaba ịfụnanya kwuo uche gị and tụsaa nya ka o lute ọkọtọ ndị be anyị aka deeme na i sonyela anyị tata ka ọ dịbanụ